okay afa m bụ ikechukwu kingsley valentine ọjadịlị nwa agamevu adị mma na ajụ Abụ m nwoke ji osisi kpọrọ nkụ ọ na-ekwu okwu ka mmadụ osisi kpọrọ nkụ ahụ bụ ọja ọja bụ ihe ndị Igbo ji enwe aṅụrị abịa n'ihe dị n'ọja njiri m ji mara ọja bụ ọja bụ ihe ndị mmụọ mana ọ ndị nọ n'ụwa na-eme ya ka ọ bụrụ ihe ndị mmụọ ọja bụ ha ji eji na-emekọrịta mmekọrịta na ndị mmụọ na ndị nọ n'ụwa like i jee na ndị okenye anyị mgbe gboo gboo na ọ ihe ọja anụwa bụ ihe eji kpọọ ihe omenala ha chọrọ ịgwa nna nna ha okwu o nwere ndị na-eji opi o nwee ihe dị iche iche iche ndị Igbo ji agwa ndị nna nna ha okwu ha were ọja ahụ na ha na ndị nna ha na-akpakọrịta akpakọrịtacha ha gwacha ha ga-eme na ndị nna nna ha isi from asị na na ndị ndị mmụọ emere ihe ha chọrọ ka o mere ha nke mbụ ọja anụwa anyị na-ahụ taa ụfọdụ na-adị ama egbu ọja amụba ha na-eje amụ ọja ọja na nwere ndị ịma na amụtara amụta na ọnatarachi abụrọ nwa bụ Ikechukwu Kingsley amụrọ m ọja amụ ọja niile m na-egbu bụ gịnị amarọ m ka o si bịa okay ka m si ekwubu na mbụ o nwere ndị bụ ọnatarachi nwee ndị bụ ndị mụtara amụta ị bịa lee anya na ndị mụtara amụta na ndị ọnatarachi abụrọ otu ka m si wee bido ọja ọja anụnwa adị m obere mgbe m dị 12 years that 12 years anụnwa na-enwere ike mgbe m nọ na village a na-ekpọrọ eji agbụ na-egburu ndị mmadụ akwụ enwere ike nọrọ n'ụlọ akụlarisi na-egbu dị ọja ihe ọ bụla m na-eme nọrọ na-eneji ọja ha na-eme because anything ị na-eme n'ụwa anụwa ma o takerọ the part of your body your blood onweghị ihe ga-emenwu so m gbugide egbugide egbugide egbugide till si the extent nke m ghọtara na that thing onwerọ nwere ike ịkwụsị ya ndị be anyị sị ka m kwụsị the thing na onwere ụdị ihe mụ achọkwa ka m kwụsị ya o kwerọdị so m ghọtazie na nke a bụ ọnatarachi ma bara uru ya na-eme na m banye ebe a na-eme ihe nwere ebe a na-eme ihe mmadụ aga ebe ịgba nkwụ ebe a na-akwa ọnwụ m banye ebe ahụ nke m na-adị iche ndị mmadụ na-asị m kee ka m si mụta kee ka m si eme ka ndị mmadụ na onwere ụdị ha dị eme onwere ga-asị echinyere m ụgwọ sị m ego ole ka m ga-akwụ a ga-akwụ ka akụziere m m sị nwekwọ n'ihe m ga-akwụ because amarọ m akụzi mmadụ amarọ m akụzi mmadụ because ọ bụrụ ihe m kọwara kịta ka m ga-akwa in next eh, two seconds because ọ bụrụ mụnwa na-egbu ọ bụrụ na m were ọja tinyere ọnụ ugbu a na-ekwu okwu m na-egbu ọja anụwa just ihe mgbe na aka m ga-adị n'ọja ihe na-apụta n'ọja ọ bụrụ mụnwa na-emezi ọ bụziri ndị mma na-ekwu okwu ya ndị mma ka e kesi mara ndị mma ndị mma ahụ dị abịa na na ndị oyibo asị na ọ dị guiding angel ndị ahụ chukwu dinyere gị ka gị ha na nso mgbe m weliri ya kpoku ha ozugbo ozugbo ha bịa take over a bịa n'uru ọja na-abara ndị mmadụ abakwara na ndụ mmadụ bụ na o nwere like ị bịa n'ọtụtụ ihe na-emegezi kịta ife mmapụ obi dịzi too much o nwere ike onye na-aga n'ụzọ just obere ihe eme onye ahụ nwere ike mmadụ si n'ụzọ mapụta obi ga-amapụ onye onye ahụ nwụọ mana ọ bụrụ na ọ nọrọ ebe a na-egbu ọja onye ahụ ọ na ọ ga-anọ two years more two years ka ọ ga-anọ onye ahụ nwụọ onye ahụ ga-erukwe more 20 or 30 years ma ọ bụ na ọ na-anọkọrị maka ndị anọkọta na ọja anụwa ọja anụwa na-akpọchite mmadụ azụ ọja anụwa na-akpọdokwe mmadụ nso n'ebe ndị mmụọ nọ ka ndị mmụọ na-ekwudo okwu ya Ọkwa Chukwu Okike Abịama, onye kere enigwe na ụwa, ka ụwa dị dị n'ime ya. Mgbe ị kpọkuru ya, ihe ọ bụla ị na-eche through ọja anụwa ọ ga na-esi ebe ahụ na-agwa gị mụnwa na-egbukwa ọja mbanye m n'ọnụ nwere ike ma m na-ekwu di ya mana ndị mmụọ na-anụ gwa m na-ekwuzi ya gị nwa na-anụ dị ọja ahụ na ebe ọ na-akpọga gị mụnwa ma mma na ọ gị nwa na-anụzi ọja anụwa ga-amatazi ebe ọ ga-akpọgazi gị o nwere ndị ọ na-eji na-agwọ ọya for example o nwere eme na-esere ngara ebe a na-ekpe ekpere

onye ahụ bido nụwa ozi so testimony bido instantly many things ihe ọja anụwa na-aba ọ karịrị akarị like ị bịa na be anyị kịta abịa na omenala ndị Igbo kịta anyị etufusigo everything na eji mara ndị Igbo ihe eji mara ndị Igbo agwụla so anyị amụtazịa ndị ọcha ọ dịkwa mma ime ihe ndị ọcha o mana ihe ha na-eme ndị ọcha na o mechakwa na ndị ọcha na nke ha na-afefọkwa anyị weziri nke ndị ọcha tinye na nke anyị ọ na-aghọzi anyị ahịa ihe anyị ji wee bụrụ mmadụ ihe chukwu ji wee kpụ anyị ka anyị ji bịa ụwa anyị echefuzie ya o nwere ndị na-abụ i were ọja anụnwa rute like for example kịta eji ọja anụnwa efe chukwu eji ọja anụnwa etokwa arụsị mana akwụkwọ nsọ gwara m na Psalm 150 ọ sị were ihe niile dị n'ụwa wee fee ya ofufe ma ekwe ma ogele ma ọja na ya ga-aza gị oku ọkpọkwe gị na ya ga-aza gị oku then ihe ahụ nwa bụ uru a na-enweta na ya abịazịa na ihe challenges a na-enweta na ya bụ ọ bụrụ na ị na-egbu ọja anụwa na-emekwa ihe gbasara ihe omenala anụwa bụ ihe ọja anụwa ị ga-akwụba aka gị ọtọ ọ bụrụ na ị kwụba aka gị ọtọ o nwere ndị ị ga-ejiri ọja anụwa wee delivata ịfụta n'ụzọ inwe accident like ọ ma i le aka m anụwa ọ na i le aka m anụwa ọ gbatịrọ ọfụma i lekwa nke a ọ dịrị okay aka anụwa adị abanye m n'ọnụ adị m eji nwa aka anụwa eri nri ihe mere ya nke anụwa left ka m ji eme everything all the challenges dị n'ihe anụwa due to kee ka ha ga-esi wee nọrọ a jiri ihe dị otu a wee na-azọpụta ndị mmadụ maka ndị mmadụ chere na just ị na-ekpe ekpere na-ekpe ekpere na-abụ abụ na-abụ abụ ebe a ka nzọpụta ga-esi wee dị amarọ na ọ bụ ihe anụwa e chefuru echefu amarọ na ọ bụ ihe ga-abara uru bụ ebe nzọpụta ga-esi wee dị so mana devil achọpụtago na ebe a ka ụmụ mmadụ si wee na-enwetazi onwe ha na-achọ eziri mmeni stọd ebe ọbụla so ihe anụnwa na-abụzi challenges na-adịkebe na ọja onye ọbụla na-egbu ọja na-adị very very careful maka na ụfọdụ na ndị na-egbu ọja amarọdị ihe ha na-eme so mgbe ị na-amarọ ihe ị na-eme mgbe ahụ ka ị ga-ebido nwebe problem ekene m ị ma na ọ bụrụ na e kwuchaa okwu ma ekwuru okwu ahụ ndị mmadụ ama nghọta ihe a na-ekwu ka eke onye ha na-ekwu okwu ya ọkwa na ọja ka a na-ekwu okwu ya ụmụ igbo na-anụ olu m ụmụ ụwa na-anụ olu m unu nụrụ ife anyị na-ekwu maka ya onye ọbụla gee ntị